Hey, may God bless you. Mawu abwino lero pa 15 January chaka cha 2026. Ndadzuka mmawa uno as usual kuwerenga ma messages ma comments a anthu ndipo comment imodzi imene ndikufuna ndipange react to right now ndi comment ya anthu amene mukufuna ma updates a ku Iran. Eh, yah anthu andilembera nditu kunena kuti man muzitipasa ma update a ku Iran zikuti bwanji tikufuna ma update mwasangasanga. Ena mukuti ya Ah, tiku- tikuona ma update kwinako koma tikufunanso inuyo muzitipasa ma update chifukwa mumakamba zinthu zoona ndimangofuna ndikuyankheni ndinene kuti information yochokera ku irani si sikutuluka mophweka iyayi I- ndiyovuta kuti muyipeze eh, information yoti yachitika pompano pompano ku irani chifukwa yani chifukwa chonena kuti boma la irani lathimitsa internet mwamvetsa eti? eh. mene ili internet ya kumalawi yo kuthimitsa mene eh, mafoni anuwo network palibe zimenezo zachitika and now it's two weeks okay meaning kuti anthu aku irani olo apapa akuphedwa anthu chimene angachite ndikungojambula kusunga mufoni sangatumizire wina aliyense amene ali kunja kuti aone sangatumizire munthu wina sangapange share that is the situation in iran Elon Musk ndi kampani yake ya Starlink anatsegula Starlink yawo kumeneko kuti anthu athe kulumikiza internet kugwiritsa ntchito Starlink mwaulere. Zinachitika ndipo tinaona ma videos amene anatuluka owonetsa anthu ataphedwa, anthu ambirimbiri ali ku ma mortuary, anthu akulira, anthu akuyang'ana abale awo ku ma mortuary eti tinaona zimene zija. Koma sipanatengenso nthawi security ya Iran inathimitsanso internet imene ija Starlink ija anaipanganso jam. Padakali pano kuli blackout ya internet. Now ndifuna mudziwe zinthu zina zimene sizotsutsanso iyayi ndi zoona. Inuyo mukamatenga nkhani za ku Iran kapena nkhani za nkhondozi ngati entertainment, ndifuna muzidziwa kuti kumakhala kuli anthu amene akufadi, kumakhala kuli anthu amene akuphedwadi. Ku Iran nthawi ina iliyonse yomwe kwachitika ma demonstrations, people get killed. shoot to kill inuyo ndikudziwa kuti kuchitike mademo ku malawi apolisi aphe anthu awiri atatu malawi yense azavuta eti ku iran uh, uh, the people of iran amapanga experience zimenezi every time kuli mademo people get killed achinyamata get killed okay this is a fact olo muzakumane ndi wina aliyense wa ku iran azakuuzani kuti yes nchifukwa chake anthu amathawako ku iran dipo ake anthu ali desperate ku Iran and akafika popanga demonstration, kuma demonstrate chonchi, ndiye kumakhala kuti anthu ali desperate chifukwa they are putting their lives paminga eti that's number one padakali pano ma reports amene amveka ndionena kuti kwaphedwa anthu over 1000 ena akuti 1800 kuthamangira 2000 these numbers whether you, you like it or not whether you support iran or not these numbers are not fake they might not be accurate mundimvetse pamenepo eh? they might not be accurate but never make a mistake yonena kuti manamba amenewo ndi abodza because people have died zimenezo muzidziwe now about america donald trump kukamba zoti afuna apange intervene musadandaule anthu amene aku Iran pangani ma demonstrations we'll come to rescue donald trump is all about politics okay and donald trump is a showman nonse mukudziwa ngati ena simukudziwa tanthauzo la showman munthu amene amakonda amakonda kuti azitamidwa the more people akumutama iyeyo amafila bo that's donald trump okay so donald trump sakonda kuluza ndi chifukwa chake nthawi ina iliyonse yomwe amaluza amakana kuti sanaluze mukudziwa akaluza chisankho amati chinabedwa sinaluze so that's donald trump now Donald Trump yomweyo wanena kuti iye anabwera akufuna peace, eh, Nobel Peace Prize, uh, Nobel Peace Prize and akufunanso kukhala president obweretsa mtendere othetsa nkhondo meaning kuti Donald Trump sakufuna kukhala president wa nkhondo omenya nkhondo opita kotenga America kuilowetsa mu nkhondo okay Donald Trump can go kukaponya mabomba kukaponya mabomba kuna kuphulitsa kuphulitsa is not nkhondo mwamvetsa eh? eh. donald trump sanganene kuti che tikapange invade kuti kakhale nkhondo eh, eh, koma angopanga tima action tina take toti tingomuonetsa iye kuti eh, ndi dolo tithere pati pamenepopo isakhale nkhondo Iran ndi dziko la anthu anzeru ndipo akumudziwa ma weaknesses ake a donald trump ndi chifukwa chake a Iran amuuza kuti donald uh, Iran don't make a mistake Iran si venezuela You can not just come here ndikupanga zinthu ziwiri zitatu iwe nkumapita. You can not come here ndikungopanga panga zako zako iwe nkumapita. Iran will follow you. Ukangopanga china chilichonse kunoko, it's game on ndi nkhondo. We will target you, we will target abale ako, ame onse amene umasapotana nawo amakusapota, we will target mabesi ako onse amene ali around kuno. Ndi chifukwa chake America yayamba kuthawisa asilikali ake ku mabesi oyandikana ndi Iran. athawisa asilikali awo athawisako zida zawo zodula athawisathawisa chifukwa akudziwa zoti iran si venezuela inu iran ili ndi ma ili ndi zida za nkhondo zoopsa kwambiri zoti itha kuphulisa mpaka ukaponda ukaponda ku territory ina iliyonse even ukafika mu america mene atha kulowa eti so kungoputa iran america will be tested Ndi chifukwa chake Donald Trump akulankhula, koma akulankhula modzigwira. Kungobwebweta pang'ono, kubwebweta modzigwira. Chifukwa anthu akumulangiza. Donald Trump uja kuli ma advisors, if you want to take us into a war, uli ndi zaka zitatu zomwe zatsala, wangolamulira chaka chimodzi, uli zaka zitatu zomwe zatsala kuti umalize presidency yako. You can destroy legacy yako yonse by going into war with Iran. So, don't rule, don't rule Donald Trump, Trump out. Chifukwa akumvetsera iye chimene akufuna ma advisor amuuze It's an easy solution kuti angapange chani eya china chake chongokhala easy choti chisakhale chisapange complicate zinthu ndiye don't be surprised mukamva kuti america yapanga zakutizakuti yapita ku iran yakapanga zakutizakuti koma mudzaonetsetse kuti zidzakhala zinthu zomwe akufuna kuti zingotha pompopompo atamike kuti eya tapanga zakuti but it will be a mistake chifukwa iran is not a small boy chimenecho muchidziwe eh. now Mbali ina, aspect ina ya Iran, zinthu sizili bwino chifukwa chonena kuti ma demo onsewa tikumbukire anayamba chifukwa cha economy, economy yawo siili bwino. Mazira enieniwa kuti agule mazira mitengo inakwera pafupifupi 30%. Eti zinthu za basic ndiye moyo ukulimba. So nkhondo kuti iyambenso, moyo ulimba kwambiri for ordinary people in Iran. Ndiye ngati ordinary people akuvutika kwambiri, morale yoti inuyo muwinire nkhondo imakhala low. Nkhondo imafunanso morale. Your troops, asilikali anu aja, ndi anthu oti ali ndi abale awo, abale awo ali m'dzikomo. Eti? Asilikali anu aja can't be fighting bwinobwino, basi kumamenya nkhondo, abale awo onse amene ali kumudzi akufa ndi njala, alibe zodyera, iwo busy fighting. So, e, economy ikapanga hit, nkhondo imeneyo imavuta. Iran-nso sikuti nkhondo ikuyifuna ayi chifukwa zinthu sizili bwino. eti ndikuuzani mbali zonse that's number one number two iran ili ndi asilikali pa over 500000 around 560 580000 active duty asilikali ali maleya atatu eh, malevel osiyanasiyana 580000 ali ndi mareservists eh, over 200000 mareservists onsewa they need kuti kuti- kuti nkhondo yabuka onsewa they will be activated koma thats not enough to defeat america, america is a super power ok iran will rely on its allies abale ake ajoina maiko amene amasapotana nawo achina russia achina china angajoine kuithandiza so we don't know kuti maiko amenewa akuiuza chani iran koma tikatengera maiko amenewa zimene aku- apanga maiko a- a- abale a- a- anzawo ena atapangidwa attack Maiko amene amakhala ngati sakumalowerera nde chimenechinso ku Iran ndi chinthu chokaikisa eti kuti ee mwaishosha ndi America Putin wangoti zii eti ndiye Iran so ya has to consider zimenezo koma sitikudziwa kuti atati aishosha Putin abakira kuti go go go tikuthandizani eti kumapeto kwake ndimalize ndikunena kuti chani musaiwale Nkhani zonsezi za nkhondozi lives are at risk, nkhani za mademo ku Iran people are dying eti ndi ma situation onena kuti atachitika kwa inuyo you will feel differently so don't make ma situation a anthu ena kukhala entertainment yanu eti eh zikomo kwambiri stay blessed have a wonderful day.